kumachitika zinthu zodabwitsa zoopsa kumachitikanso zabwino ndiye nkhani yathu thimu yake ndiyofananirako ndi mathimu akale ndiye mosakhalitsa tatengani chakumwa ndi chomwera tenticheze Uyu ndi Anna Moriah Wilson, anthu amamutchula kuti Moriah kapena Mo. Anali professional cyclist, anthu aja opanga tatcheki kuti ah, chachitika nchani, Moriah chamchitikira nchani. Mtsikana woonera kuti wangotchuka kumene, zangoyamba kumene kutani, kubeba. mwana wa zaka 25 amene angabwerere m'nyumba nkuzamuombera ndani nde atayamba kuyang'ana ma events a tsiku limenelolo kunena kuti kodi amatani tsiku limenelo nde atafufuza anampeza kuti tsiku limenelolo analichita spend ndi chibwenzi mzibambo wina wake nayenso anali oyendesa wa mipikisano ya njingayo koma mamunayo anali otchuka kwambiri dzina lake anali Colin Strickland Coliniyo amadziwikano kwambiri kuposa iyeyo anali ndi ma sponsorship deal ngati ndi makampani ngati achina red bull aja onena kuti nayenso zimayenda mamuna oti amasiriridwa ndithu ndi azimayi angapo nde apolisi anayamba kufufuza kuti okay wachita spend tsiku ndi colin anamuyitana colin uja kuyamba kumfusa nde colin ananena kuti yes nate- nanyamuka tinapita swimming titachoka ku swimming tinapita kukadya kenako ndabwera ndazamtula ku nyumba koma sindinalowe m'nyumbamo ndangomusiya panja ine nkumatani kumapita apolisi anachita cheki cctv anapezadi kuti colin uja sanalowemo ndi m'nyumba momwemo anangomusiya panja iye uja nkumatani nkumapita nde zinali zodabwisa kuti ah, munthu wangomusiya walowa m'nyumba waomberedwa njinga yake yomwe amayikonda kwambiri anayipeza yatayidwa pa tchire nde zinali zodabwisa kuti kodi chenicheni chachitika ndi chani nde chimene chinazadabwisa kwambiri chonena kuti amayang'ana cctv ya neba anazaona kuti panadutsa jeep ina yake ya black koma jeepyo samayiziwa nde zimadabwisa kuti ah, jeep ndi yandani nde atanyamuka kupita kunyumba kwa colin kuti akamfunse anapeza kuti galimoto yomwe ija inaoneka ikudutsa inali ku nyumba kwa colin ndipo galimoto inabwera Colin atangomusiya Moriah uja nkumapita kenako gamoto ija nkuzaoneka yadutsa nde anamfunsa kuti gamotoyo ndi yandani mpamene Colin ananena kuti "Ah, gamotoyo ndi ya chibwenzi changa ndimakhala nacho mtsikana zina lake Caitlin Caitlin Armstrong nde anamfunsa kuti tsono galimoto ya Caitlin Armstrong jeep ya black iyo yapezekako bwanji nde ananena kuti ine sindikuziwa kena kalikonse kuti gamoto ya Caitlin yapezekako bwanji nde anayambano kufa- kuyang'anisisa kuti "Ah, anamuyitanisa Caitlin uja anali mtsikana wokongolanso kwabasi amakonda za skiing chani anakhala limodzi kwa dzaka ndithu ndi Coliniyo mpakana anayamba nayenso kumapanga nawo zoyenda, zoyenda pa njinga za, ma, za njinga za kapalasazi koma chibwenzi chawo chinadzatha pang'ono ndi Coliniyo koma ngakhale chibwenzi chawo chinatha amakhalabe nyumba imodzi chibwenzi chinatha kenako anayambanso kupanganso chibwenzi amakhala ngati banja mpakana amapanga timabizinesi tomachita rent out zimagalimoto zimatrela nga- zima- ngati ma holiday home choncho kuti anthu adzikakhala mu chitrelamo iye nde mene amayankha anakana ananena kuti "Mm, mundisiye komano mwachoona kuti kaya chinalakwika nchani ku polisiko anamuuza kuti okay chabwino zipita tikakhalanso ndi funso lina tikutani tikuyitanitsa Caitlin uja ananyamuka kumapita ndi kupitiriza zibwenzi zawozo Colin amapezeka kuti akukhala ndi Caitlin mnyumba koma kumbali amazemberana nayebe Moriah uja anaseva namba ya Moriah mu foni mwake koma anayisintha dzina kuyika ngati dzina la munthu wamuna koma ali Moriah uja amapita basi azizemba komanso Moriah amadziwa kuti Colin amakhala ndi Caitlin akukhala ndi mkazi kuyendera ndalama plus madilu amene amalandira anaibe nazo ntchito amapitirizabe kuti amaona ngati kuti Caitlin ndi opusa koma Caitlin amadziwa zilichonse chomwe amapanga Colin olo anasintha nambala Caitlin amadziwa kuti namba iyi si ya mzibambo ndi namba ya, ya Moriah ndipo anamutumizirapo uthenga kumuopseza kuti iweyo ukapitiriza ndikupha umusiye mamuna wangayo koma Moriah uja amapitirizabe nde Caitlin amakhala Colin anamulonjeza kunena kuti ndasiya sindikupanganso china chilichonse ndi Moriah nkumakhala koma Caitlin amampanga track Colin Colin samadziwa kuti Caitlin akumpanga track ndipo akumuona zonse zomwe amapanga kuti owo apanga pakuti akupita kwakuti ali pakuti nde anazapezeka kuti Kumene amakhalako, Colin akuti kunali koopserako nyumba yawo nde anagula mifuti iwiri. Mfuti ina anamugulira Caitlin, mfuti ina kudzigulira yekha. Nkumapita kukapanga practice kuombera, kuphunzira kuombera. Zinakhala ngati zathera pamene. Tsiku limene Moriah anaomberedwa, anamupeza kuti wamtumizira message Colin kumuuza kuti tiye tikakumane ndikupita ku swimming kenako tikadye. Nde amaona ngati kuti atumiza ma message ozembetsa. Colin anaiona message ija kuifufuta n'kunyamukadi kupita kukakumana naye koma samadziwa kuti nthawi imeneyo Caitlin anali ataliona kale mesejiyo nde apolisi akukhulupirira kunena kuti Caitlin anawalondola amangowaona zonse zomwe akupanga analondola mpakana anapita kokadyako mpakana madzulo mmene amapita kukamusiya ku nyumba iye anali chapafupi amangowaona mpamene anapitirira kumapita Colin uja atamusiya Moriah Caitlin nkubwera ndi jipi yakeyo n'kulowa m'nyumba, adatenga mfuti yakeyo anamuombera Moraya katatu n'kutenga njinga yake yomwe amayikonda kwambiri Morayayo yomwe amapangira mipikisano yakeyo n'kukayitaya kutchire basi kunyamuka kubwerera ku nyumba. Ndi apolisi atachitanso review zonsezi anabwereranso kuti akamuyankhule Caitlyn koma sanampezenso Caitlyn apolisi kuyamba kuti ah, Caitlyn uja wapita kuti msakeni sakeni osampeza Caitlyn kenako apolisi anapita kwa abale ake anali ndi sister wake Caitlyn uja kuti Caitlyn wapita kuti aliyense samadziwa kuti Caitlyn wapita kuti ndi apolisi anapeza kuti anamufunsa ana, anayang'anayang'ana mma airport kuti kapena wathawa koma palibe airport ina iliyonse yomwe inaonetsa kuti Caitlyn Armstrong watuluka tsiku lina lililonse koma airport imodzi inanena kuti yayi koma amene watuluka ndi melissa armstrong melissa anali sister wake wa caitlin koma melissa anali asanapite kulikonse ndi apolisi anapita kukamfunsa melissa uja kuti ah chifukwa chani ukuonetsa kuti wachoka iye uja nkunena kuti ah sindinachoke koma passport yanga inasowa ndi apolisi anadziwa kuti wo oh, caitlin anakaba passport ya sister wake nkuthawa nde apolisi anayang'ana kuti passportyo munthu amene ananyamuka anachokayo ku airportko wapita kuti ndanapeza kuti wapita ku Costa Rica mdziko lina lina polisi chabwino anatumiza a US Marshals kuti apite ku Costa Rica komweko akamutani akampeze ndi ntchito yomwe yeniyeni yomwe amagwira Caitlin ku usa anali yoga instructor ma exercise awo aja amapanga kaya ndingazifotokoze bwanji zankhala ngati zopanga meditation chanichani nde iye anali yoga instructor nde apolisiwo ma us marshals anadziwa kuti okay kulikonse komwe angapite ntchito yomwe iye angagwire ndi ya u- yoga instructor chifukwa alibe profession ina iliyonse ndi amatsatira kunena kuti okay tiyeni tikampeze mzimayi amene akugwira ntchito ngati yoga instructor koma atafika ku Costa Rica kuja zimavuta kunali azimayi ambirimbiri anthu ambirimbiri obwera ma holidays chani onse oonekaso mofanana fanana koma anali nacho chithunzi chake anyway ndi anapeza businessman wina wake kumuyesera kumuuza kuti tikufuna munthu uyuyu koma sitikumpeza mpaka anakhala mpaka na mwezi akumusakasaka ku Costa Rica kuja osampeza kenako anaganiza kuti okay atatsala pang'ono kuchita give up kuti takanika kumpeza ku Costa Rica anangoika advert pa Facebook a US Marshals aja advert yake kukhala ngati kuti ah, munthu wa business celebrity wabwera koma akufuna malo onena kuti akapangire azikapanga yoga ndi amafuna yoga instructor ndi anapeza kuti munthu anawayankha kuti a e, ine dzina langa ndi iris ndine yoga instructor anayang'anisisa kuyang'ana profile yake munthu akuti ndi yoga instructor uja anthu aja anachita suspect kuti akuyenera kukhala ndani akuyenera kukhala Caitlyn uyu ndi anamuvomera bwinobwino kugwirizana tsiku kuti tikumane tsiku lakuti analidi Caitlynyo nanga si nayenso anali akufunafuna ntchito ndi anangoona ngati mwayi kuti ii munthu wotchuka olemera akufuna instructor inenso ndine instructor ndi anayivomera ajenti uja munthu wina wa business anawauza uja anawauza kuti ineyo munthu amene mukunenayo sakufanana ndi chithunzi chimene mukutionetsacho amene ndikumchita suspect kuti ndi amene mukunenayo nde apolisi anadabwa kuti utanthauza chani ati munthu amene tikumziwa ine ndiosiyana ndi ameneyo koma eniyo pitani mukamuone nde anagwirizana kuti kunena kuti ah, tikakumane malo akuti akuti tikambirane za business yonena kuti ya yoga instructor nde ananyamukadi kupita kumene kuja apolisi aja anaganiza kuti oh, nzeru yabwino kuti asadziwe kuti ndife apolisi tiziyankhula spanish nde anapezadi kuti muli mzimayi mmene muja wakhala poteropo akuzichita introduce ah, koyamba apolisi aja amaganiza ati ah, si munthu amene timafuna talakwitsa koma atamuyang'anitsitsa kuyamba kuuza ati munthu uyu ndi yemweyo koma atasintha tsitsi color ina lof- lofupikirako mphunoyi shape ina munthu wasinthiratu komabe anali yemweyo nde apolisi anammanga kuti tikudziwa kuti ndiweyo Kaitlin anapezeka kuti Kaitlin uja anapanga plastic surgery atasintha mphunoyi atasintha nkhope kuti asinthiretu kunena kuti akanangosemphana nawo awo sakanathanso mwina kumpeza anamugwira kumtenga kubwerera naye ku usa kuti akamuzenge milandu yopha Moriah ali mkati mwa milandu anadwala anadandaula kuti wadwala anapita naye kuchipatala zinakuwawa kunena kuti Moriah amayenda ndi chibwezi chako koma ukanangomuyankhula anali mwana wabwino anali mwana womvetsetsa akanamvetsetsa anyway kupha munthu si chinthu choyenerera nkhani za ma love triangle sizitha bwino mmene timanenera iyo ndi nkhani ya Kaitlin ndi Moriah a Colin-wo akadali otchuka akadali a celebrity anapezanso akazi ena pano azimayi enawo athana avulazana wina ali mprison wina wafa ndi mmene zimakhalira anthu nkhondo zawo amazitengera molakwika nkulimbana ndi anthu osayenerera zikomo kwambiri